ehe ife m chọrọ ikwu m before m wee je kọbazie ndị ala na-akpali m na-akpọ m iyi na comment section na-ewe ife m na-ekwu personal na ọ fanwa ka m na-agwa like nke o si aga m kwuo onye m tụọ dị bọmbụ ọ tụta yị isi agbakaa yị that's isi ya egbuwaa ibụa ị bịazia na comment section kọọ m ọnụ e wee m sị hey thank God le na mgbọ anụnwa m na-atụ that's na mgbọ m na-atụ nwere ndị ọ na-atụta ya so that is real n'ọ ife gosi na if- ọ- na if- n'ọ ife mere eme ka m na-ekwu na m ada asị asị ị ghọtago m tụọ dị bọmbụ ọ tụta yị isi ya agbasaa then ị bịazia comment section mezie ka m malụ n'ọ gịnwa n'ọ gịnwa ka m tụ bọmbụ a isi okay so ife m chọrọ ikwu ebe a kịta bụ na asị m uche onye adị ya njọ that's otu a unu si achọ ka unu kpọrọ nwaanyị obodo naa naijiria ndị nke sị na fa anụgo nwaanyị obodo for life like onye nke m malụ na Joburg sị na ọ nụgo nwaanyị obodo for life na nwaanyị obodo a bụ nwaanyị ya for life na ya ada anụzi nwaanyị be anyị ị ghọtago ọ ife ọ kọrọ so ọ mụrụ chinedu nwoke mụọ nwaanyị chiamaka ị ghọtago so ọ sị na nwaanyị life ya na ọ da anasịkwa be anyị anụ o ọ nagodu be anyị ya ya anụzi so ụdịrị ndị a and ọ ka nwekwe ndị nke sị na fa nụsị ebe a or fa kuchisi ebe a fa linasịa n'ikpu nwaanyị obodo ebe a na fa nalụ na fa ya-anụkwa nwaanyị be anyị so e nwe group a nwee group ndị nke sị na fa anụgo for life nwee group nke ndị sị na fa nụsị ebe a fa naa be anyị nụkwa so ndị nke nụ for life ka m chọọ ikwu okwu fa ama m after five years seven years or ten years or three years depending ka case onye nke a ji wee mapụta after three years two years five years seven years ajụ that ka a jụọ onye a how far ka ije ka anyị jụọ that person how far how market how market ọ bụsịkwa nwunye gị for life a jụọ gị how market ọ bụsịkwa nwunye gị for life so ndị nke sị n'ọ for life ka m chọọ iji wee kwuo okwu a ọ bụrụ na ị nụgo nwaanyị nwaanyị obodo for life ha dịrị ya eji wee naa be anyị ee ị ya-edulu ya wee nazie be anyị for life abi wee na-ekwuzi na nghọta m na asị m kwuo ị dukwara nwaanyị obodo a wee naa be anyị maka na ị ma na ọ naa be anyị

ndị village unu ndị relatives unu ọbụna ọbụla ọbụla ka ị nọ na o nwe ebe ị lụtara ụlọ ị ghọtago nke ndị nọ ọfụma na ị lụta ụlọ somewhere tinye list list ebe a mee ya ọ feel at home ndị si na-adọrọ mma ya emekwa nwaanyị be anyị ka ọ feel at home na nwaanyị obodo ị kpọrọ ya nazi ya idozieli ebie mee ya ọ feel at home that ọ nọrọ ebe odi na ndị neighbour yị ndị neighbour yị gasị ebe a di na si onye ọbụla ite asị ya bụrụ ifere ọ bụrụ na onye nwe nwee ike o mee gị na naijiria otu ọ na-eme gị n'obodo a na-etidakwa ụmụnne gị ndị igbo ibe ịgasị ị ghọtago na-eti na-echekwa alakwa ha na-apụtakwa na-alakwa ndị pa- baby papia si mụsịrị ya nwa mana nke ọ ya-eme na naijiria o mee nke ọ ya-eme na naijiria nke a kọbara ya e si wee pee n'anya so na nghọta nke m si ya ọ kakwa mma na ị kpọrọ ya wee na unu nụsịa for life ị sị na chọrọ ịnụ ebe ọ ka mma na ilime na ebe unu nụọ for life gosi duru ya wee naba ya ka ị nụbazi ya for life ọ ya-ekekwa na naijiria kenye ya ifere n'anya ndị ewu